Guys, tikupitilizabe tu kucheza macheza a chinyamata nkhope izi nde si zachilendo kufika pano uh, anyamata amenewawa tikumakamba kuti achokatu ku diaspora usati kuno kaya inu kenya tu ku kenya nairobi eh? kumeneko ku- ku- ku- panyamata chanu kuti- Mo- mombasa Mombasa. mombasa okay ma guys tikupitirizabe kucheza ndi anyamatawa ndipo tikufuna tikambe nkhani zokhuzana ndi uh, Mmene Ana Achitsikana, Azimayi, Akukhalira Masiku Ano. Zimimba anakali ang'onoang'ono tikufuna tiafunse kuti ma guys mutachoka hmm? ndikubwera nesa mwakhala zakatu ziwiri chichokereni eh? mwakhala ku Kenya 2 years 2 full years zaka ziwiri nthawi imene munkachoka zaka ziwiri zimenezizi pobwera hmm? munasiya ti nthawi imeneyo munasiya ana amene anakali atsikana eh? kodi pano mwapeza anakalibe atsikana ayi ndithu pano zili zili bwanji ndi ndi azimayi kapena amati ntchembere chembere ali ndi ana ali pano. ndi ana pakali pano ambiri mwa iwo sali m'mabanja ayinso ndi akukhala kuti kwa makolo komweko osatinso kunyumba kwawo ayi ena a- ana awiri abambo ali kuti palibe
zaka ziwiri zakwanisa mpaka ana awiri kale ena ana awiri mpaka vutotu limeneli mukuona bwanji Ah, ndilomvesa chisoni kuti asikana nde sizikuyenda ayi aa sizikutheka ambiri ali ndi ana opanda bambo awo basi akabereka ana aja kumakhalanso ndi makolo awo so makolo ajanso kuyamba kulera mwana winaso wa mwana wawo Waona? Ndi vuto lalikulu kuti at least something must happen also kuti m'Malawi uno tachulusanso uzibwana.
komatu inuyo two years mumayembekezera zoti iwowa akhalabe anakali ndi kuti tiana nesa amayenera kusinkhuka ndithu nkukula anayenera kusinkhuka kukula koma ambiri mwa iwo ndi otitu anali m'ma school Mm. ena ku secondary school ena ku primary ku- ku- kumene sono ngati ali ku secondary school ali primary school koma ali ndi, ndi mwana ena school asiya ndikuti sitikusuntha Tabwerera mbuyo wa. tabwerera mbuyo chifukwa ngati am- amapita ku school amati ndimafuna kuti ndidzafikire loto ili Mm. atero basi pano achimwitsidwa ali ndi mwana akukhalanso pa- pakhomo loto lija liti- azalifikira ambiri ndi inde amayesesa koma ambiri mumakhala kuti basi tsogolo lija tita- titangolidula
chipsinjo kwa makolo eti Eh, cha chipsinjo kwa makolo. nanga si mukukhalanso kwa makolo ndi Yeah. nangano a- a- a- az- azibambowo a anawo pomwe munati azibambo opanda ayi, ana- ayi, ana- ana- ana opanda azibambo iya azibambowo alipo ali kuti
akuziwana okha ama- azibambo alipo chifukwa munthu sa- eh, mtsikana sakangotenga mimba popanda mbambo koma pa malamulo ake timati ukamakhala ndi- u- u- ngati uli ndi mwana za- z- eh, za anthu apabanja tinene choncho ndiza- zimakhala za anthu apa banja Mm. koma ngati uli ndi mwana kuti suli pa banja ndiye timati bambo ake ali- atani palibe nanga ngati su- sa- sukhala ndi bambo amene adakuberekera mwanawo ti- tiyankhula chotani Ti- ti- tizikamba ziti si bambo palibe vuto likumakhala kutitu azibambo onse ndi amene sali serious ito ndekuti ndekuti asikanawonso sali serious kaya sitingangopanga blame mba- mbambo kanyamatayo mtsikanayoso amalolera zimenezozo sadaliso serious
mufuna kutanthauza zoti kuti unali udindo wake kul- kulola mamuna woyenerera ngati nthawi yake sinakwane kuti akhale pabanja alole mamuna azipanga zimenezo sali serious Ma- si- siti- inenso sindikutinso kuti ah, alole mamuna o- o- oyenerera chani nthawi inali isanakwane nthawi sidakwane ambiri wa ndoti mukumane nawo kuti tidasiya Mm. tapeza ali ndi ana nthawi yawo idali isanakwane chifukwa anali pa sukulu sukulu sanamalize nanga sukulu amamaliza ku secondary Ku secondary konso may- maybe sunalembenso mayeso a wojenazi Form 4. you see then nthawi sidakwane umakhala kuti ndiphuma basi
olakwitsa ni ndani chifukwa awa tikukamba zoti ndi ana anali ana mwasiyawa ali ana pansi pa makolo vuto ni ndani mwana kapena kholo Ah, sindingablame kwambiri ma makolo koma mwanayo. Vuto lalikulu ndi kusowa kwa maphunziro oyenerera, uphungu woyenerera. Chifukwatu komwe mwana amayenda ma- ma- makolo sitiyenda naye, ndipo ngati mwana sanalandire uphungu woyenerera zimakhala zo- zo- zovuta kumpanga control chifukwa chake ambiri tihave teenager pregnancies na- na- nowadays ndiye pafunika ndithu maphunziro apadera ku ana aakazi ngakhale amuna even amuna chifukwa to have that responsibility chifukwa ana akazi akutenga mimba akutenga kuchokera ku- ku- kwa kwa amuna akatero amuna akaona kuti nayenso is a teenager Ed- ndi Ti- a- ayenera maphunziro oyenera kuti azitha kudziwa how can we live ndipo akhale pa- focus pa zomwe a- a- a- akuchita tingazisunge bwanji tingazisunge bwanji ambiriwa ali ndi ana kuti they are just single mothers bambo palibe sikuti bambo pa- palibe alipo koma bamboyonso alibe Ika res- mwanaso li- akulephera kutenga responsibility Mm. so how can you devolve that uphungu oyenerera ana adziwe za mthupi mwawo Mm. ndipo how can they protect themselves akuti nkhani tu ndi uphungu Mm. Ndi tingapange bwanji no kuti uphungu umene upezeke? Chifukwa apa ndiye kuti zikuoneka kuti uphungu sukupezeka. Ndi tingapange bwanji kuti uphungu umene upezeke? Akuyenera apereke uphungu umenewo ndi ndani? Ah, eh, ine ndikuona ngati he, mauphunguwa nde aperekedwa kunena chilungamo. Ah, panopa dzikoli eh, tidali ndi mabungwe ambiri amene amalimbikitsa atsikana kuti ah,

matauni panonso mmatauni tu mulitu ana okuti tu kwambiri Eh, za- za- ehe. za mmatawuni ehe si- nde si- si si zinthu zokuti zachimidzi zokhaso ayi panopa Mm, zilinso mmatauni mm. nkhani ndoti poverty ndi eh, vuto lina limene likumayambitsanso zinthuzi ambiri aja kusamva ena kuuzidwa auzidwa samamva mm. amaona ngati basi chisangalalo ndi zimenezi zomapanga za anyamata ndi asikana basi Zisembwere. ehe ndekuti zisangalalo zimenezo ndekuti akunjoya nkhani ndoti imeneyo komano mauphunguwo akufunikiradi ochuluka komanso I think tithanso kutenganso uh, njira zina zake zokuti maybe ngati uphungu wakanika ndetitani I think eh, even eh, la, lamulo malamulo ayeneka kusinthidwa asinthidwe eh, malamulo ayeneka kusinthidwa oyang'anira z- z- zimenezi zokhudza zoteteza ana especially achisikana kuti asakhale ma, uh, ma victims kwambiri ku nkhani imene ya early pregnancy ndekuti school dropout mm. then poverty continues ndeti tingasinthe bwa tisinthe malamulo ake ati ndi ati chifukwa imene ndi point yofunikira kwambiri imene uh, eh. papereki olotikepo malamulo otani kuti no ana asamatenge mimba ana adakali achichepere sizophweka tu sizophweka ineyo malamulo ake amene ineyo ndimapanga suggest mm. nda hard kwambiri yeah, those, uh -huh, ndekuti police iji hey. iyeneka ilowemo mm. izigwira ntchito kwambiri kuti maybe for example mm. ndingopereka example si ndikuti likhale lamulo mm. akapezeka anyamata ngati amenewo mm. opanga zimeneziwa kukasunga penapake bwanji mm-hmm. akathawa uh, akathawa responsibility ngati imene ijayo mm -hmm. kukasunga penapake a 72 ehe ena atha aziopa kuti eh ndikapereka mimba ndikuthawa pano kumaseva ndiye kuti akamputa msikana kuja Hmm. kampasa mimba ndikutani kuthawa A- aziopanso kupereka mimba. aziopanso kupereka mimba ichi ndi ndi malamulo ngati amenewo ndi amene akufunika pano chifukwa mauphungu tinene chilungamo aperekedwa mauphungu aperekedwa inde pali madera ena okuti ma- mauphungu samawafikira Mm. zisakutheka Koma apapaso zangolowa chinthu china chakuti basi chibwana basi chiba- chibwana basi kalekale zinali zochitisa manyazi Ehe. koma si panopa si panopa zochitisaso si- manyazi sikuchitisa manyazi ndi fasho panopa ehe nde malamulo aja atasinthako atabwera kokhwimirako Eya ndi mmene mukuneneramo malamulodi akufunikira akhazikitsidwe koma akhazikitsidwe kwa ana okhawa chifukwatu makolo akulepheranso kuwapanga guide anawa kodi si- a- sipakuyeneranso pakhalenso kumene kachilango kena kake kuti makolo azilandira kuti mwina zoti udindo wanga ndizigwira
Eh, ngati kuli kothekera kuti palis- pakhalenso lamulo lowakhuza makolo anthu amene amapanga implement malamulowo ineyo ndingopanga suggest sindingadziwe kuti lamulo lake likhale liti kapena amapanga implement bwanji komano nga, eh, eh, ngati pali lamulo lina lake kuti angapange implement kumbali zonse msikanayu mnyamatayu makolo mwinanso makolo akwa mnyamatayo mm. ngati ili lamulo kuti litithandiza kuti situation iyi i- i- i- i- ikhale ngati yasinthirako chifukwa is worse ikhale ngati yasinthirako whatever works for me I'll go for whatever works
chabwino Eh, chabwino akuna kuti tisinthe malamulo inu mukuona bwanji tiike tiike ndithu malamulo kuti tizipereka chilango kalekale lija mwana mtsikana akangopezeka ndi mimba chinali chinthu chochititsa manyazi ndiyeno makolo amanena kuti usandibweretse za manyazi pano mtsikana amadziwa amaopa Amadziwa, amaopa. nyamata amadziwa amatani amaopa koma panopa ndi chikhalidwe. Ndiye ponena kuti manyazi aja sakugwira, tiikepono mwina kachilango kena kake. Inu mukuona bwanji? Ah, ndikhoza kuvomereza kuti chilango chiyenera kupe- kuperekedwa komabe tikatero ndiye kuti ambiri ti- ti- tizialanga chifukwa ndizovuta kupanga control koma nkhani ndiyokuti ndimakhulupirira kuti ziyambire grassroot level at a grassroot level m- mmidzimu tiyeni mafumu aja ndi anthu awo mfumu ina a- mafumu ambiri amadziwa anthu awo how do they monitor the children mafumu aja alumiza ndi makolo apanga setup tima bylaws eh? kuti izi tiyenera titsate izi izi to protect the girl child or boy child chifukwa kungoti mwamva kuti for example ana amapita mmadera osiyanasiyana koma timakhala nawo mmudzi muja ambirinso mwina akute akute apanga zinthu zo- zo- zo- zo- zosokonekera mmodzi mwa muja tikuwaona koma how as a village ngati dera lathu timapanga zinthu zotani zoti ana athu apite pa- pa- patsogolo tikhale mudzi kuti mudzi chifa- ziyambire mudzi O- ziyambira pa family mudzi kenako zipite kuntunda kumangoti angati dziko tipange malamulo azimangidwa anthu akumangidwa eh, ah, ah, ndithu kuti mwina apa- Kugwiririra. wagwiririra apa- oloya apereka m- mimba kwa teenager Zopitirira. koma zopitirira sizisiya tiyeni tiyambire grassroot level anthu tiwazindikiritse kuti how can they co- apanga control bwanji zinthuzi how, how can they nurture their children makhalidwe abwino to avoid this mzanga wakamba kale vuto kuti nthina ndi umphawi Mm. madera ena makolo chifukwa cha, cha, cha umphawi amalimbikisana mukwatiwe mm. cholinga kuti aziyantheke nakayi kuchokera ku- ku- ku- kwa mamuna mm. apo iyayi mwana mkazi yemweyo kuona akuvutika sakudya pakhomo zovala zovuta kuti "Ah, how can i survive akumana ndi nyi- nyamata angompatsa kandalama kochepa atenga mimba azivutika moyo wake onse chifukwa mamuna uja sikuti ak- akhalapo nayenso athawa ud- ud- udindo mm. kuti sindingakwanitse kusamalira mwanayu ndi mayi ake so tipeze njira zoti tithane ndi mavuto nga- a- a- amenewo but we can do that if we start from the grass le- level tiyambire pansi pansi penipeni. osangofika kuntunda ndi zizingopitirirabe
chabwino chabwino ndiyetu zomwe zikuchitika ndi zonena kuti Anthuwo atenga kale mimba mwapeza ali ndi ana ali ndithu kwa makolo mm? Koma akufunanso mamuna ndiyeno amuna apanga ka kampeni akunena kuti mkazi wa mwana kale osakwatira nde wina akumakhala kuti ine ndinamkonda mkazi ndikufuna kumkwatira koma eh, pajatu alitu wa mwana kale osakwa ndi- ndioneka opepera basi sindinkwatiranso mukuona kuti no tingathane nazo no bwanji zimenezo akwatirebe mkazi wa mwana kale ndiye ayang'ane ziti
Uh, first of all ndiyenera ndinene izi kodi mkazi kuti akhale ndi, ndi mwana anapereka mi- mimba ndi ndani
ndi mamuna Ndi- ndi ma- mamuna iyenso ndi ndi wa mwana kale ameneyonso ndiye kuti a- a- asa- asapezenso mkazi asapezenso mkazi Zikhale choncho? Ah, ah, chifukwa uyuso sanampezeka Mm. adampeza kuchokera kwa wina Mm. wina wathawa pakuti ayi uyu ndi mkazi chifukwa akusamalira mwana uja ali- akubereka ndiyeyo akuti mkazi wa mwana kale asakwatire uyuso ni Mwana wa mwana kaleso. eh, mamuna wa mwana kaleso asatati asakwatire so maganizo anga ndoti ngati munthu amukonda Mm. you are convinced amukwatire
Pa- pa- pa- palibe vuto palibenso vuto mwanayo akufunika chichi- chisamaliro ngwakenso ameneyo alere U- you can be a savior to that child and zisa zako iyo iwala kungakhalenso kuti iweyo mwina mwakenso bambo wabwinonso eh, Eh, o- o- oposa bambo eh, m- he he is biological father because athawa udindo ka pofika kuti mayi kukhala kuti ndi mkazi wa, wa mwana kale, it means alibe mamuna mamuna ndi kuti anathawa udindo so you can be a good father to that child and ngati mwamvana kuona kuti uyu ndo- ndoti ndi wife ma- material why not wife material mama uli kuti mama iwe wife material eh? chabwino ndi nkhani ndi yonena kuti no akuti amukwatire ulali ndi mwana kale hmm? Nkhanitu yomwe ilipo apa si nkhani yongokwatira kuti ali mwana kale. Akuti ife mwana tilibe naye vuto, vuto lili ndi bambo ake a mwanayo azizemberana nayenso mkaziyu. Inu mukuona bwanji, akwatirebe wama- wamwana kale kapena asakwatire?
amenewo timati ma speculations uh, ndingopereka chisanzo kwathu komwe ndimachokera ine Hmm. Kuli banja lina lake abambo anabwera anakwatira mwana a- a- mzimayi Mm. woti anali ndi mwana wamwamuna Mm. andi mwana ameneyo ndi mwana woyamba kwa mayiwo Chichita- chachitika nchokuti mwana uja ndi wanzeru kwambiri Mm. abambo aja amulera mwana uja ngati wawo yemwe Mm. wapita ku sukulu pano antenga ku university koma aja anawo omwe abereka abambo aja mujeni mbere mujeni kwa amayi aja mm. sa- samaonesa nzeru za ku sukulu ngati mmene alili mwana ompezamo uja Mm. and eh, anam- ampanga sapoti bwinobwino mwana uja adasinthaso zina ama- ama- ama- amalembesaso zina la bambo o- o- oti ompezamo omwewo Mm. amamvanaso kwambiri aphunzitsa mwana Mm. ompeza ndi mwana yemwe azasamale chifukwa iwo sali pa ntchito amadalira kulima chani mwana ameneyo ndi amene azazani atazasamale andi ndi mmene ndimamuonera mwanayo sangazawatayedi chifukwa ndi amene amu- abambo amene amuthandiza abambo ake ndi amenewo Ab- abambo ake enieni sindikuziwa kuti amaziwaso ngati amaziwaso ndikuti alibe nawonso ntchito nde zomati ati asakwatire mkazi wa mwana kale ah ine zimenezo sindikupanga support chifukwa choti mkazi wina aliyense ali ndi ufulu ofuna kukwatidwa and mamuna wina aliyense ali ndi ufulu kusankha mkazi amene akufuna kukwatira tisamangirane despite zoti- za mwana Mm. yeah despite za mwana mzanga waonera kuti you can be a savior to that child ngati mmene mm. abambo awawa anakhalira ndi savior to that child aphunzitsa mwana amuphunzitsa mwana uja basi azakhala otukuka azatukulaso and abambowa ndi kuti mulungu waona kuti he's a savior mm. ampanga save mwana so ati ti- tinene kuti anthu asakwatira wa mwana kale Mm. chifukwa choti maybe azizemberana iyo ndi nkhani inatu iyo ndi nkhani ina chifukwa sungamangonera kuti azizemberana pameneyo sunaone kuti akutani akuzemberana if it happens then imakhala situation ina si Zo- zotengeranso munthu Aha, ndi anthu as- anthu a- ts- eh, tikamapangatu zinthu mmoyomu timaziwa kuti something can happen Mm. it can happen in this way kuti zi- china chake chitha kuchitika cholepheresa zomwe taganiza kuti tipange zija koma tisayendere kuti china chake chizachitika koma tikamachita chinthucho tizinena kuti kodi ichi chita- chitachitika ndikapange bwanji then iweyo ukhale serious nawo ndi eh, mzimayo ufuna kumkwatira uja kuti anakusira mwanaye Mm. mwasiyanadi Mm. ya nkhani ndimeyo kumvana kumvana tu basi palibe munathanirananso Eh, eh, mumafunika mungomvana sitizamvanso zoti abwera pano Ehe, mungomvana nde ngati iye uja ngati ali serious kuti ajawo watayiratu then iweyo uli serious kumukwatira mukwatire koma ngati akuti a sali sure then it's another situation it's another case ndi mamuna atengenso nthawi yake ndithu kufufuza ehe. zoonadi mwalimba mtima mukufuna ine kukwatireni simudzabwereranso kwa mamuna Ehe, wanu wa- ndeku- ndekuti iweyoso mamuna penepo ukuyenekaso eh, utenge nthawi yako usakhaleso paphuma ya usakhale paphuma koma kukwatira mkazi wa mwana kale si vuto kwa ineyo ndimaona ngati si vuto ndi kupanga kampeni yokuti "Ah, anthu asamakwatira ah, ah, eh, akazi a ana kale aya zosamveka
zosamveka pano tupatumphuka pointi mapointi angapo koma pointi yomwe yandisangalatsa kwambiri funso lonena kuti kodi mwanayo anachokera kuti no anampereka ndi ndani mwanayo ndi mamuna anapereka mwanayo kodi sinde atengedwa wa mwana kalenso ameneyonso sinde kuti akuyenera akhale ndithu osakwati- osa- osa- osa- osavomeredwa ndi mkazi funso lofunikiratu kwambiri kwambiri Eh, ukunso nde kuti nkhani ya chisankho zisankho ngati mwakonda mwamvana why not ndichoncho eh? Eh, ndi choncho hayi pamenepotu nde pamapetonso pa kagawonso kameneka kamene timati guys gist kukambatu nkhani eti anyamata aku diaspora awa ali ndi nzeru zodzadza kwambiri mu bongomu Akuyankhula mfundo zabwino zothyakuka kufikiranso nthawi ina mwakoma nonse.